warahmatulahi wabarakatu maliyɛn cɛman n'a musomanw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na foli ci bɛ bɔ aw balimakɛ ni aw jɛɲɔgɔnkɛ da mamadu maya sɛnɛgali liberewili gabɔn an balimaw an bɛ mun fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko bi ye seli ye bi ye yafa don ye bi ye donba ye an b'aw sanbɛɛ sanbɛɛ k'a fɔ ala ka san wɛrɛ ta yira an na Ala ka seli caman yira an na k'a yira aw dentigi k'a yira aw musotigi aw mɔdentigi aw nafolotigi silamɛya Ala k'o yiriwa kafiriya Ala k'o nagasi n'o bɔra yen n balimaw an bɛ mun fɔ ladilikan ye kuma ka gɛlɛn ɔ kumabaliya fana man ɲi dɛ lala bɛɛ lajɛlen ka dakuruɲɛ kelen a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ kɛmɛ bɔ fili la ne ka kuma kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ seli mun na ne kɔni yafalen don aw bɛɛ lajɛlen ma n bɛ yafa deli aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw fana ka yafa n ma kuma fɛn fɛn bɛ yen n'i b'a fɔ gasi bɛ kuma la i b'a lawuli a kama ka kuma dɔ fɔ ɲuman kama a bɛ kɛ tiɲɛni ye i bolo dɔ bɛ kuma in sama ka se a yɛrɛ ma nɔn ni kuma fɔra n'i y'a analize i bɛ nafa de tɔmɔ ka bɔ a la a tɔ ɔ n'o t'e nafa o bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa dɔnki ne bɛ mun fɔ wideyo kɛlaw ɲɛna mali in y'an bɛɛ de ta ye mɔgɔ min ye fula ye o mɔgɔ min ye bamanan ye o mɔgɔ min ye maraka ye o mɔgɔ min mana kɛ siya fɛn fɛn ye a k'a dɔn k'a fɔ ko siya foyi tɛ se tɛ yen mun bɛ se ka siya dɔ bɔ malidenya la o kɔrɔ ye jumɛn ye ala de ye an bɛɛ lajɛlen kɛ maliden ala de y'an bɛɛ lajɛlen kɛ siya ye kan minnu n'an b'a fɔ ala de ye kan ninnu da k'a di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma bɔn ni siya dɔ ko ko e bɛ fɛ ka siya dɔ bɔ malidenya la a bɛ komi i n'a fɔ ala ka tilacogo o ma bɛn e ma ɔ i n'a sɔrɔ tilacogo wɛrɛ b'i bolo mun tɛ ala ta ye ala ka an ni i kisi o ma ala y'a ka kow dilan cogo min na ala ka kow kan ka to ten an kan ka tile mun kɛ o de an bɛɛ lajɛlen bɛ yiriwa cogo min na an bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ in an k'a dabila mɔgɔninfin kunkolo kɛlɛ in an k'a dabila n'an bɛ politiki kɛ an ka kuntilennaw lajɛ ni kandidaw y'u ka porozɛw lanse u b'a fɔ tubabukan na u b'a fɔ bamanankan na an ka u lamɛn ka ɲɛ k'u ka hakilinaw faamuya ka ɲɛ ka dɔn nin ka ɲi jamana ma nin man ɲi jamana ma nin hakilila in ka ɲi jamana ma nin siya don nin siya tɛ siya ko tɛ jamana jɔ la o kɛwale baara ani ladiriya ani tɔnɔ baara kɛlen kɔ tɔnɔ min bɛ sɔrɔ yiriwa min bɛ sɔrɔ an mago b'o de la donc an bɛ mun fɔ aw ɲɛna video kɛlaw a ye ɲɔgɔn nɛni dabila o t'an danbe ye fili bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ adamaden dusu bɛ bɔ i bɛ kuma dɔw fɔ tuma dɔw la k'a sɔrɔ n'i segira ka na i bɛ nimisa fɔli la ɔ nka yanni i k'a fɔ n'i miirila kosɛbɛ laala i bɛna fɔli to yen ɔ nka n'a ma ɲɛ n'a bɔr'i da kaban o ye fili ye ɔ a ye bɔ nin waati in kɔnɔ a ka o yafa deliw kɛ maliyɛn dusukun ka ɲi maliyɛn bɛ yafa mɔgɔw ye ko kɛ mali la san san tɛmɛnenw na maliyɛnw u ma ɲina dɛ u yafara u ma dɛ donc a ye ɲɔgɔn nɛni dabila gurupu sanfɛ an bɛ seli de la a ka bɔ ka yafa deli ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw fana ka yafa u ma a ka jamana bila sanfɛ a kana mɔgɔ si kunkolo nɛni maliyɛnden fɛn fɛn bɛ fasojo kɛnɛ kan awɔ u bɛ se k'u ka intérêt défendre mais a k'a dɔn k'a fɔ u bɛɛ malidenw de ye dɛ a ka di bɛɛ lajɛlen ye i ka fanga kɔnɔ k'a fɔ ko karisa ye nin kɛ nin ye ɲuman ye mɔgɔ si t'a fɛ k'a fɔ k'i ye juguman kɛ ɔ ni juguman yɛrɛ i ka baaraw la fana n'a fɔra i kan ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ la bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko ne ta man ɲi i bɛna sɔrɔ fili bɛ yɔrɔ dɔw la i fana k'i ka hɔrɔnya an'i ka danbetigiya i k'o bila ko bɛɛ lajɛlen jamana ka hɛrɛ sanfɛ jamana ka hɛrɛ duguma plutôt i ka tasibila kɛ ka hakili jagabɔ kɛ mun de kosɔn bɛɛ bɛ k'a fɔ ne ka nin wale man ɲi o kɔrɔ tɛ ko bɛɛ t'i fɛ dɛ wale in man ɲi mun kosɔn e ye kuma mun fɔ ani jamanadenw mago bɛ mun na ɛseke kelenw don wa e bɛ fɛ ka mun kɛ jamanadenw bɛ fɛ ka mun kɛ ɛseke kelenw don wa ɔ n'i y'o dɔn i fana kan ka se ka bɔ ɛɛ ka jama sago kɛ ɛɛ demokarasi ye ko bɛɛ jɛ fanga ɔ bɛɛ lajɛlen kan k'i da sago fɔ o ye liberté d'expression ye liberté d'expression ye ɔ nka dasago fɔ an ka danbew an'an ka tabiyaw o y'a sɔrɔ demokarasi mun b'an bolo an ka sinankunya an b'o kɛ denmisɛnnin bɛ mɔgɔkɔrɔba dakolo ja mɔgɔkɔrɔba bɛ denmisɛnnin dakolo ja sijɛ a tɛ bila kɔrɔ la a bɛ faamu ko sinankun don o b'an fɛ yan an kana tɛmɛ olu kan dɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn ladi ni o sinankunya sira yɛrɛ ye ni fulakɛ ye a ka filaya fili kɛ numukɛ kan ka se ka fɔ a ɲɛna ko fulakɛ ko a tɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan de ni maninka y'a ka maninka fili kɛ maraka kan ka se ka fɔ a ye ainsi de suite n ye nin exemple fila in dɔrɔn de ta donc a ye jamana bila sanfɛ an ka fara ɲɔgɔn kunkolo buruja ma karisa man ɲi karisa ka ɲi o tɛ jamana dilan mun bɛ jamana dilan e bɛ fɛ jamana ka dilan cogo min na mun hami bɛ e la e ni maa minnu bɛ sigida la mun hami b'olu la i b'o de fɔ i ka video kɔnɔ mɔgɔ min ye wale min kɛ n'o ma ɲɛ i b'o de fɔ wale in de ma ɲɛ ale jogo bila jamana bɛ jɔ ten de karisa jogo tɛ an tɛ karisa jogo dilanlen ɛɛ o bɛ karisa yɛrɛ ni a ka adamadenya ni ala cɛ i bɛ se ka kɛ jogo jugutigi ye mais i bɛ bila jama ka baara min na i b'o kɛ ɔ ni défaut ma jama ka baara sɔrɔ e yɛrɛ ka comportement ɔ i n'i ka sigidala mɔgɔw b'o juger ɔ n'a y'o comportement ɲini sisan n'a bɛ maa ta kɛ n'a bɛ sugandili kɛ a ye maa ta sigidaw la maa min n'aw yɛrɛ b'a dɔn ko bonya b'a kan a jan b'a yɛrɛ la a jan bɛ wali ta la maa min n'aw b'a dɔn k'a fɔ ko ɛɛ a ka combat tɛ a kelen ka combat ye maa min n'a b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a bila yɔrɔ min na c'est vrai n'i ye saga siri jurujan na yɔrɔ min na a bɛ dumuni kɛ yen de ɔ nka n b'a bɛɛ dun n bɛ bɛɛ sen bɔ a la aa n'i y'a kɛ ten ne ma d'a la ni mɔgɔ wɛrɛ nana e kɔfɛ k'o bɛ se ka fɛn sɔrɔ e kɔ ka fɛn kɛ dɛ donc jamana in bɛ yɔrɔ min na tiɲɛ a bɛ ɲini ka tunun jamana in bɛ yɔrɔ min na ɛɛ diinɛmɔgɔw ka parti pris ko ne bolo n m'a fɔ a haramu don n m'a fɔ k'u sen bɔ a la jamanadenw don nka ne bolo kan k'u janto yɛrɛ la n'i kɛra arbitre ye ɛɛ n'i ye dɔ ninnu ka maillot don n'i ye file fiyɛ k'a fɔ ko dɔ ninnu ma ko aw de ɲɛgɛnna aa n'u siranna i ɲɛ n'u malola i ma n'o tɛ u yɛrɛ b'a dɔn kɔni u n'u dusukun cɛ mun ka maillot b'i kan i n'olu de ka surun ka tɛmɛ olu kan jamanaden jamanatigi min mana k'aw kunna waati min na o y'aw marabaga ye n'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ tiɲɛ kan jamanadenw y'a sugandi tiɲɛ kan n'u m'i sugandi tiɲɛ kan ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko i b'i yɛrɛ i b'i yɛrɛ ɔ i kan k'i janto jamana in na bari sabu jamana filɛ nin ye tile kelen ko tɛ tile fila ko tɛ bɛɛ tɛ se k'a bɛɛ kɛ fana i bɛ dɔ kɛ dɔ fana bɛ dɔ kɛ ɔ nka ne tɛ ta ka bɔ yen maa wɛrɛ k'a ta o ye fɛnw ye fɛn minnu tɛ jamanatigi ka kumaw ye